Moni ndine Jack nde lero tikupita dziko la Angola. Ku Angola sitinapiteko. Akuti ndi dziko loti kuli oil kulinso ma diamonds. Koma ngakhale kuli chuma choncho ndi dziko loti kwakhala nkhondo kangapo ndithu ndi pafupi kuseri kwa Zambia mmene mukuonera pa mapupo. Koma ndi dziko loti pa crime index ya pa Dziko lapansi mu Africa ili number 5 pa maiko oopsa kwambiri mu Africa number 1 kukhala South Africa nde akuti kuchuluka kuba kuchuluka azifwamba kwambiri ku Angola eti koma ndi dziko lonena kuti kuli waterfall yawo yokongola kwambiri yoti akuti ndi number 2 yaikulu pa mu dziko la namba 2 yayikulu mu continent ya Africa. Ndiye nkhani yathu iyambira ku USA. Tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Bambo mukumuona apayu dzina lake ndi Beau Shroyer. Beau anali ochokera ku USA. Anali okwatira ndipo anali mbusa. Church chawocho mpingo wawo ku USA akuti dzina lake amauti SIM USA ndiika tanthauzo lake lonse eya. Nde mu church chawocho asanayambe kuyamba za ubusa akuti poyamba anali mpolisi anasiya za upolisi anasanduka estate agent kenako atasiya u estate agent wo mpamene anayamba ku- kupanga za ubusa beau anakwatira mayi uyu amene anali mayi busa wake dzina lake jackie shroyer ndipo pamodzi anali ndi ana 5 anthuwa mu 2021 akuti Mmene imatha nthawi ya Covid ija, mpingo wawo unawatumiza ku Angola kuti apite akatumikire, akalalikire ku Angola. Aka adzikalalikira anthu achinyamata kufuna kuwapatsa kuwathandiza kuti alandire chipulumutso. Nde ananyamuka ndi banja lonse, Beau, mkazi wake Jackie ndi ana awo 5. ananyamuka kukakhala ku angola akuti madera akenso ena ambiri ndi onena kuti kopanda magetsi chani koma iwo analibe nazo vuto amadziwa kuti apitira ku mishoni akhala dzaka dzingapo kenako azitani azibwerera koma chifukwa cha mmene kulili kuopsa ku angola anawapatsa ma bodyguard anali ndi bodyguard bodyguard wina dzina lake anali bernardino elias wa zaka 24 nde analinso ndi driver wa zaka 23 analinso ndi munthu wina anthu oti amagwirira ntchito eti ena oti ma bodyguard koma anali anyamata a m'ma 20 chakuti ma early 20s omwe amagwirira ntchito nde apezeka kuti akukhala kumeneko akugwira ntchito yawoyo akuti anthu amamkonda kwambiri beau amalalikira ana chani amaphunzitsanso akhalako kuchoka 2021 mpakana 2024 mu october anapezeka kuti ananyamuka amachokapo ndi ananyamuka anthu angapo anali bo jaki ndi bodigadi plus anthu ena awiri aja driver bodigadi ndi munthu wina wachitatu amene onsewo amagwirira ntchito anyamatawo ananyamuka nawo limodzi kumene amapitako anapezeka kuti anayima pa njira pena pake pa tchire driver uja amanena kuti galimoto ikuoneka kuti yatani yaonongeka pali vuto ndi anakaima pambali bo uja ali eti tioneni kuti chavuta nchani nthawi yomweyo jaki kunena kuti chani ndifuna ndikakodze kaye ndati ananyamuka kupita pambali pakatchire pena pake kuti akakodze kaye mbuyo muno kupezeka kunena kuti anthu aja ampanga ataki bo ambayabaya ndi mpeni amupha ndi anayitanidwa apolisi atabwera apolisi kuyesera kumuyankhula ndani kumuyankhula jaki uja kuti ama- anali akungolira akulira pamene paja mwamuna wanga waphedwa achani nde nanga si iye anali konko eti much as ananena kuti anali pokakodza zinali zoti waphedwa nde nkhani inatchuka msanga msanga kuti pasta wa ku usa uja wachitidwa chifwamba kutiko wachitidwa chifwamba ku angola and amene amuchita chifwambawo atani athawa nde apolisi akuyang'anayang'ana anaona mmene sini inalili eti magazi chani komanso anapezapo mpeni mpeni umene anaupezawo unali kuti ndi wa ku usa and atafufuza ndi kuti wopangidwa ku usa unali mpeni wonena kuti bo unali wa mb- unali mpeni woti unali wa bo ndipo bo anampatsa ndani anampatsa elias uja kuti "Ah, poti ndiwe bodyguard eko uziyendanso ndi mpeniwu koma mpeniwu unasonyeza kuti ndi umene unagwiritsa ntchito kumupha bo nde nkhani yake inaoneka ina yake ndi anayesera kuyamba kumfunsa mafunso kwambiri ndani jaki uja mmene inatchukira nkhaniyo Angola inaoneka dziko loyipa kwambiri kunena kuti koma dziko loyipa mpaka kupha pastor and nthawi yomwe amaphedwa bo inali nthawi yonena kuti wamaliza mission yake akubwerera kutiko ku USA ndi ana ake ndi banja lake angotsala pang'ono kuti adzinyamuka mpamene munthu akatani akukaphedwa kunena kuti ah bwanji samangomusiya anthu onena kuti amamgwirira ntchito akudziwa kunena kuti munthu afuna adzibwerera koma akumbaya akumupha komanso i think anayamboganiza kuti nanga chifukwa chani anthu angomupha iyeyo nkumusiya mkazi wake knowing kunena kuti anali chapomwepo pafupi nde nkhani yake as much as inapezeka kuti panatha mwina one week kuti atchuka kuti apasta aphedwa ku angola anthu okuda anthu achifwamba anthu oyipa chani chani nkhani ija inatembenuka msangamsanga mosakhalitsa anapezeka kuti ajaki aja atani amangidwa amayi busa anthu aa Amai busa amangidwa bwanji nkupezeka kuti chifukwa chake chinali choti chani? Main suspect anasanduka iyeyo pa milandu yonseyo. Apolisi atafufuza bwino bwino nkhani yake siimagwira ayi. Kunena kuti iyeyo anapita kukakodza pa tchire kusiya mmbuyo muno amuna ake nkuphedwa, omuphawo nkukhala anthu onena kuti akuwagwilira iwowo ntchito. Kuwafufuza anthu atatu aja kuyambira body guard, driver ndi munthu wachitatuyo anapeza kuti anali anthu onena kuti onse anali ndi ma criminal records. anali anthu oti anamangidwapo kangapo konse ena azifwamba ena akuba ena kutani zimbiti zake zoyipa choncho nde zimadzadabwitsa kuti tsono iwo amalemba ntchito anthu oterowa bwanji komanso atafufuza kwambiri anapeza kuti chani amayibusa anali akupanga chibwezi ndi bernardino bernardino elias bodyguard uja wa zaka 24 pamene a pastor awo amayi busa awo anali ndi zaka 44 nde mene nthawi inafika yonena kuti adzibwelera ku usa amayi busa samafuna kubwelera nawo amafuna kuti akhale komweko nde anachita approach anthuwa azibambo atatu kunena kuti ingomuphani ndani ingomuphani beau kaya cholinga chake chenicheni sichinadziwike kunena kuti cholinga chake kunali kufuna kuti akhale konko apitirize ubwenziwo ndi mnyamatayo chimene chili chodabwitsa eti akuti paperekedwa umboni oti mayi busawo anachita kutengana ndi achifwambawo kupita kukasakasaka malo oti akamphere mbusawo amakasankha ndi mkazi wakeyo apezeka kuti anthu awiriwo agwidwa Bernardino Elias yo ndi driver uja agwidwa azibambo awiriwo mmodzi wachitatu uja wathawa sanamupeze akamusa- akadamusakasakabe koma main suspect akuti mastermind wa zonsezo anali maibusa kunena kuti mupha bambowa abusawa nde anawaphadi komanso akuti anawalipira anthuwa 50000 dollars kuti apange chiwembu chimene chocho nde milandu ikupitirirabe ku angola Boma ndi khothi la Angola likumuzenga mulandu Jackie ndi anthu azibambo awiri agwidwawo, wachitatu akusakidwasakidwa. Koma nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, thupi silinapitebe panopo kuchoka ku Angola kumabwerera ku usa. La Beau. Moti atsegula Go Fund Me kuti thupi libwerere. Akanadziwa ndani kuti mai busa angapange orchestrate chiwembu choopsa ngati chimenechi pa mamuna wake kuti divorce idalakwa chani kungopanga divorce nkunsiya munthu koma kufika pompanga chiwembu nde imeneyi ndi nkhani yomwe ili mkamwa mkamwa ku Angola ndi ku usa komanso yachita catch attention ya anthu kwambiri kuti anthu oti ndi azibusa amayima pa guwa nkumalalikira za ubwino ndi chikondi ndi amene akakhala kupanga chiwembu choncho kuvulazana moopsa choncho imeneyo nde ndi nkhani ya ku Angola ndi ma pastor beau ndi mkazi wake zikomo kwambiri.